Tubi bisimila tubi bisimila tubi bisimila tubi bisimila su tabaga ye naani ye fila bɛ kɔfɛ fila bɛ ɲɛfɛ ni su ma tabaga kɛ n ye asan ani kunba u kana se ka ne kɛ ye fo ka taa se u ka saya ma

kɔrɔmuso taara min a taara furu la bɛɛ ye o la sa e dalen don jugu sago sunɔgɔ la o tɛ Ne tɛ sunɔgɔ la koyi n'i m'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye i wele kun yɛrɛ to yen i b'a sɔrɔ ne sogona e la i ni ba bere de b'aw bolo aw bɛ ka ne ci cogo min aw bɛ ka ne ci kodɔn dun y'a jira k'a fɔ n'i sogona sogo mɔdɛli la a bɛ wajibiya ne kan fo ne ka se ka o sogo lakari de o lakari tɛ dɔ wɛrɛ fo ne ka e ci de k'i da joli la n'o kɛra sogo bɛ lakari e ba ko bayini wa e bɛ fɛ ka mun fɔ sisan k'i ka kodɔn barika ka bon ka tɛmɛ sogo kɔrɔdɔnnaw kan ayi sisan kɔni i ka malobaliya barika bɛ ka bonya ne tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ni ne ma sogo in lakari a bɛ kɛ e de ka saya ye i wele kun fana to yen h gɔyɔnna nege de bɛ ne na i bɛ jigin kungo kɔnɔ sisan i bɛ taa gɔyɔ kari ka n'a di ne ma n bɛ fɛ ka gɔyɔnna de dun h e ye ne fo wa e ye ne fo k'a sɔrɔ i jɔlen de don wa n ka kɔrɔtɔ i la wa n'i seginna ka na sogo kɔrɔ n b'a wale i la fo k'i da joli de la dangaden n'i sera wula kɔnɔ ko ne ko k'i kɔrɔmuso ka na fugari den fila filɛ nin yanni aw ka ne faga ne b'aw faga yan kafiri ninnu karimu ko dɔ tun bɛna ne sɔrɔ ni ne tun y'a kɛ karimu a tun bɛ kɛ lebuba de ne ma o de ye mun koyi bayini de tun bɛna ne bila ka bin a denmuso kan e y'o kɛ yan ayi ne m'o kɛ ah, n'i m'o kɛ o ɲɛna bɛɛ kɔni b'a dɔn n'i ma se misiw min yɔrɔ la jifilen kɔni tɛ yen o ye tiɲɛ ye bɛɛ b'a dɔn n'i ma se misiw min yɔrɔ la jifilen tɛ yen fiyewu i ye tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ tun bɛ k'i ka muso de kɔnɔ eh, olu t'u u bajuguni nin ka ci la olu bɛ tila o la kuma tɛ i ta ma wa i ye tiɲɛ fɔ ne tun b'a fɛ ka n bolo kɔrɔ teliya joona waasa n bɛ se ka furu in kɛ cogo min na e dalen b'a la k'a bajuguni nin bɛn'a d'i ma ah an kɔni y'a kuma kɛ ne kɔni b'aw dɛmɛ ni dugawu ye o diyara n ye dɔgɔ maa o maa n'i ŋaniya ka ɲi dali masa b'i sɔn hɛrɛ de la siga t'o la nka maa o maa n'i ŋaniya ka jugu i tɛ foyi sɔrɔ ni bɔnɛ tɛ o ye tiɲɛ ye nka ne kɔni bɛ dugawu k'aw ye n tɛ sɛgɛn dugawu la Kadi somɔgɔw baasi tɛ yen nɔ kɔri baasi tɛ yen baasi tɛ yen ee ne fɛ yen tilegan in na o ka di a ka di kɔniba naamu ne ye ko f'e ye cogo min i y'a kɛ ten wa hun kabini e fa e ni ne farala ɲɔgɔn na ka se bi ma i ye kuma min fɔ n ye ne bɛ k'o de waleya hali kelen ne ma ɲinɛ a kɔ e ka suman i ka ko fɛ kojugu n'i tun y'a dan ne ma ɲakuma tun man kan ka denmisɛnnin fila sɔrɔ balo la e yɛrɛ de fana tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn mɔgɔ bɛ kuma fɔ i ye cogo min na i t'a kɛ ten f'i yɛrɛ ta i b'a fɛ an ka ko kɛ cogo min na n'a kɛra ten dugulamɔgɔ bɛɛ bɛ se ka bɔ an kalama denmisɛnnin ninnu ka dannaya ne y'a sɔrɔ ka ban o de ye ko la gɛlɛman ye wa n bɛn'u faga fagacogo la hali u su tɛ da kaburu kɔnɔna la o kɔni i bɛ da la komi ngala bɛ mɔgɔ faga e bɛ muru di bɛ ba su kan na kojugu n'i y'a dan ne ma an bɛ jɛgɛ ko in to yen fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ ne bolo min ka farin wa a nɔ ka teli kojugu fɛɛrɛ wɛrɛ o de ye fɛɛrɛ jumɛn ye i tulo gɛrɛ k'a f'i ɲɛ na tiɲɛ na i yɛrɛ ye dankɔrɔba ye nka da a la k'a fɔ i ye kuma o kuma fɔ n b'a bɛɛ waleya fo n ka ninnu faga de wa a bɛ mɛn k'a da zana na dugu in kɔnɔna la o kɔni jate latigɛ la pewu ee halisa asan tɛ ka na de bi koyi nin ye kabini kuma jumɛn asan taara halisa a tɛ ka na ne yɛrɛ kamanagannenba de sigilen filɛ tan tɔ nin bɛɛ ye mankan wɛrɛ de ye ko an tɛ se mɔgɔ dɔ ma ka nin kuma ɲɛfɔ an ɲɛna Nka n'o tigi taara ba ɲini bɛ bon ji kan ne yɛrɛ de taara a mɛɛnna ko kɛ cogo min na asan fana dɛsɛlen don ka segin dali masa k'a segin ni ɲuman ye eh, ne ko Sidiki e bɛ ɲamalakari dɔn eh, ɲamalakari mm. ɲama jumɛn kelen ka d'a kan ɲama bɛɛ n'a lakari don eh. ni ala y'i sɔn ba jugu la o ɲama bɛ lakari cogo di kariba e ka musokɔrɔba ɲɔgɔnna mɔgɔ ɲuman tɛ yen a bɛ walidenw ladon a b'a yɛrɛ denw ladon O ye tiɲɛ ne k'a ɲini mɔgɔ wɛrɛ de n ye nin faamuya n'i y'a ye i m'a fɔ ne ye o b'a jira k'a fɔ ko ne man ka b'a kala ma mɔgɔ i bɛ dɔ dɔn nka i t'a bɛɛ dɔn dɛ n bɛ se n'i ye dɔ ma o bɛ caman da la o b'i bilasira ayiwa n'i ko ten baasi t'a la

Ee kabini kuma jumɛn Bayini de ye Asan ci k'a ka taa a ka kolo minɛ fo sisan nɔ Asan ma na? E dun m'o fɔ ne ɲɛna ne ka taa a bila nɛgɛso la. Ee Bayini ko k'a tɛ fɛ a ni mɔgɔ si ka taa, a dun ma na fɔlɔ. Nin yɔrɔ janba in na mɔgɔ ka taa kolo da a kun na, n k'a bɛ sɛgɛn de. I jɔ n ka taa so kɔnɔ. Ee an-an dɛ! O ye ka dɔ fara a ka kunko kan de. a to a bɛ na aa aw ba in fana ka jugu a ma dɛ nka a ye waliden de ye a bɛ ɲɛ sɛgɛn dɔrɔn de don a bɛ tɛmɛ hɔn sɔmɔ dɔ filɛ nin ye o minɛ k'o dun i k'i teliya ka se so i y'a mɛn Anti. Anti. Kuma. Ne ko munna aw denmisɛnninw tɛ se ka aw masaw minɛ ka ɲɛ de munna ni mɔgɔ ma sin di aw ma aw tɛ hinɛ o tigi la dɛ ni mɔgɔ ma aw da bamunan na aw tɛ dɔn aw masa ye mun de la i b'a dɔn n'i ta sera k'a b'i kɔnɔ don min na i b'a dɔn o don ne ko diɲɛnatigɛ ye min ye o fɔ ne ɲɛna Bayini ma kojugu kɛ Aw bɛ ko jugu kan mɛn a aw tɛ se ka ko jugu kɛ sabula den kɛl'a kɔnɔ k'a kɔnɔ ta a fari fan dɔ n'aw b'aw masaw minɛ ka ɲɛ aw y'a minɛ ka ɲɛ n'aw t'a minɛ ka ɲɛ a y'a to yen ni Bayini ɲɛ tugura don o don a bɛ bɔ i ɲɛ kan i b'a fɔ ko ki e k'a ɲɛ bataraden ka taa bɔ n ɲɛkɔrɔ

e tun taara min ne kɔnɔ bɛ ka ne dimi ne ka mun b'i ka kɔnɔdimi na han n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn hali n'a sɔrɔ i bɛ saya dilan de kan fo ne ka n sago bugɔli k'i la e ye ne faamu wa N b'i deli a to kɔnɔdimi ka ban fɔlɔ n'i ko k'i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ n na i bɛ n faga dɛ ne ko hali ni o y'a sɔrɔ i bɛ saya dilan de kan foyi t'i bali nin bugɔli la kunba kunba wa i kɔnɔma tɛ ne kɔnɔ bɛ ka ne dimi sɛbɛ sɛbɛ de la n'i jɔlen sɔrɔ yan k'i kɔnɔ bɛ k'i dimi k'a sɔrɔ ne ka baara ma ban kɛ la n bɛ ko da e kan min ka jugu ni kɔnɔdimi ye i tulo bɛ ne na i ma tɛmɛ ka bɔ n ɲɛkɔrɔ wa foyi tɛ n'i kisi nin bugɔli ma foyi kelen ni sogo in bugɔli b'a k'i la hali n'a sɔrɔ i bɛ saya dilan kan dangaden

fo ka taa se u ka saya ma tubi bisimila tubi bisimila tubi bisimila tubi bisimila ye su tabaga ye fila ye fila bɛ ɲɛfɛ fila bɛ kɔfɛ ni su ma tabaga kɛɲɛ Asan ni Kunba u kana se ka ne kɛɲɛ fo ka taa se u ka saya ma Asan ani Kunba ne ma dɛsɛ aw ba la ne de y'ale faga ne ma dɛsɛ aw fa la n'o ye ne furukɛ ye ne de kɛra sababu ye k'o fana faga ne ma dɛsɛ aw fa la n'o ye ne yɛrɛ furukɛ ye n y'o fana bila ka taa lahara aw kana se ka ne kɛɲɛ abada k'a daminɛ aw wolodon na fo ka taa se aw ka saya ma ni ne ko k'aw ka min kɛ aw b'o de kɛ nin y'aw ye ne ka jan kɔnɔ

Kadi ntɛnpotɔ ye nakɔ la yɔrɔ ne taara k'i yɛrɛ bɛ kɔ la Kadi ni ne ye ji ye denmisɛnnin ninnu ɲɛ na a bɛ komi n'a fɔ i tɛgɛ don ne kamankɔrɔ ka ne girigiri ne bɛ tile de ban yɛlɛ la dɔrɔn e tɛ ka ne lamɛn o n'o tɛ Awani ne lamɛn bi bɛ na mɔgɔ wasalen tɛ Awani cɛla ka tɛmɛ Awani kan Awani wulila don dɔ la sɔgɔmada fɛ ka pɔsɔni kɛ a cɛ den fila ka dumuni de la nka hali sini a kɔrɔ ma dɔn ne ka kuma lamɛn i y'a fɔ cogocogo n b'a kɛ ten wa n bɛ tɛmɛ i ka fɔlen yɛrɛ kan i b'a dɔn ni denmisɛnnin ninnu ma sa ne tɛ lafiya yɛrɛ de fo n faga de hatɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ kana hinɛ kana makari hali ni min ko ko hɛrɛ bɛ bɔnɛ kun la i y'a mɛn yan o wajibi de ne ma ɲɛ sɔrɔ n kɔrɔmuso bolo cɛlasigi la ala ni mandiya min b'a kan n'a fɔra k'o fatura k'a den fila to ne bolo o ne ka mɔnɛ bɔ sira de ye hmm. n tɛ lafiya fo ninnu su de ye n'i ka laadikan bɔ a sira ma kelen kelen o bɛ diya n ye fo u faga i b'u ɲɛnama ɲimi de ne bɛna so i b'u ɲɛnama ɲimi i b'u ɲɛnama don kaburu kɔnɔ kana hinɛ kana makari a tɛ ɲɛ fo ne ka bɔ n ka so dafɛ yanni jɛgɛ in ka mɔ de fo kulekan ka bɔ ne ka so de dugulamɔgɔ ka n wele ko ko dɔ bɛ n fɛ yen u denmisɛn fila ninnu sɔnja min bɛ ne la i b'a fɔ ko tasuma de bɛ n dusukun na ee ne ma ɲɛ sɔrɔ u ba bolo cɛla sigiyɔrɔ la mandiya ni dawula dugulamɔgɔ bɛɛ bɛ kolo u ba ye ka n ka cɛlasigi kɛ n bolo jahanama ye ne balolen ɲɛna ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka ne to yan tɛ se ka kɛ dɛ bi kɔni n bɛ dan sigi ko la de fo n k'aw faga de k'aw silatunu pewu ka sɔrɔ ka n sigi ko ko ma kɛ bi kɔni a bɛɛ de bɛ ban

Ba ne bɛ ne wele yalo e kɛlen don ka ne tɔgɔ cɛn dugu bɛɛ la hɔn n taa sera min ma n taa ma se min ma ye n tɔgɔ cɛn sugu bɛɛ la nka mɔgɔninfin yɛrɛ de mɔgɔ si ma bila i masala fɔlɔ k'i ɲɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ la e bɛ yala ka ne tɔgɔ de tiɲɛ n ko tɛ dɔ wɛrɛ dɔn i bɛ wale jugu min na n'i m'a dabila e de malo b'a la n ye jɛgɛ tobi i ni kɔrɔmuso ye komi ale tɛ yan i bɛ asa niyɔrɔ bɔ k'a bila i yɛrɛ b'i ta dun ni aw fila tɛ mɔgɔ si tɛgɛ kelen kana maga jɛgɛ in na i y'a mɛn yan hali tɛmɛsen na mɔgɔ i kana sɔn ka maga a la ba kɔngɔ tɛ ne la fɔlɔ kɔngɔ t'i la ayi bɛɛ b'a fɔ ko ne ka jugu ko ne tɛ aw fɛ e t'a fɛ ka ne ka ɲuman san o sɛgɛji la yan ne bɛ n yɛrɛ sɛgɛn ka jɛgɛ tobi k'a bila e n'i kɔrɔmuso ye walima i ye dumuni kɛ wali du de kɔnɔ wa Kunba e ye dumuni kɛ wali du de kɔnɔ ne ma dumuni kɛ yɔrɔ si ba kɔngɔ de tɛ ne la n bɛ taa n terimuso Kadi fɛ yen ka segin ka na o k'a sɔrɔ i y'i niyɔrɔ dun ka asa ta datugu k'a bila yen e ka kuma fa n ko n bɛ taa n bɛ segin ka na n ka n'a sɔrɔ i ye jɛgɛ in dun wa mɔgɔ si bolo kana maga a la dɛ

Eh, Kumba. Baasi tɛ yen. Nba. A dun yɛrɛ fama ye. Kɛra tile fila ye tuguni. Kabini o don na e ni ne ye ɲɔgɔn ye kɛlɛ la. O ni bi cɛ an ma ɲɔgɔn ye tuguni. O kɛra. Kunba, a to an ka a ka so tagali nɛmɛ nɛmɛ. bawo kirisi min daminɛ ye ku kɔrɔta ye o laban tɛ i ku bɔgɔti ye maa min ŋaniya tun ye ne walasa ne ka se ka bin i kan ne y'a ye o ma se ka kɛ fɛn kelen kɛlen don ka ne kamana gan a ko ni ne m'a kɛ k'a bɛ nkalon da ne la nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don aa kuma nin ko in kɛlen don ka ne kamana gan dɛ kana siran a tɛ se ka fosi de kɛ jɔn da y'i se ye ayiwa dali mari b'a dɔn k'a fɔ ko e m'a kɛ ne yɛrɛ min jɔlen filɛ ne b'a dɔn k'a fɔ ko e m'a kɛ a mana mɛ cogo o cogo don dɔ la tiɲɛ bɛ dɔn o ye tiɲɛ ye. nin dun y'i taatɔ ye min ee ba de tun ye n ci a terimuso fɛ yen n bɛ ka taa o ci la ayiwa ne yɛrɛ tun bɔra karimu fɛ yen N ko n tɛmɛntɔ n ye sɔmɔ ye n ko na n k'a lajɛ n ye sɔmɔden dɔ kari ka taa dɔ sama n ka musokɔrɔba ma K'an bɛn wuli. awɔ Ala ka doni ɲuman si kɔnɔ Ne ko ni mɔgɔ y'aw ci mun na dusu suma t'a kɔfɛ de i dɔgɔmuso terejuguden dalen bɛ san k'a kɔnɔ bɛ ka dimi a mana kɛ ka min dun wali du kɔnɔna la ale de b'o dɔn hali n'a sara i kɔni b'a dɔn ne mago t'o la i y'a dɔn hali bi o kɔnɔdimi kelen wa ba nin y'a tile saba ye n dɔgɔmuso b'a la k'a kɔnɔ bɛ ka dimi ne yɛrɛ ma fosi faamu min mana k'a kɔnɔdimi ko la e bɛ ɲɛ dɔn a la ko min mana kɛ kɔnɔdimi ko in na i bɛ dɔ kalama a la jati ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'a tolila kasa bɛ bɔ siga t'o la han i ka tila ka da o kumakan na n'a tolila a kasa bɛ bɔ aw ka laɲini tɛ fo ni ne min tora aw bolo masa ye ko fɔ aw ka ne faga wa ni dusukasi ye n'aw ye ne ni siri k'a da ne kunna aw b'a y'aw ɲɛ na o kɔni o jɛlen don dangaden kɔrɔ fila ninnu aw ba sa tɔgɔ la tan fɛn gala nin fɛnɛ ye fala wɛrɛ ɲɛji bɔtɔ ye tuguni a fɔ maa min fa mana sa ka maa min ba sa o ni hɛrɛ banna a bɛ kɛ di a diba ye e gala de n b'a d'i ma Bɛn ne kɔni yan ne tun ye jɛgɛ tobi k'i ni dɔgɔnin k'a dun i m'i niyɔrɔ ye ayi ne m'a dun fɔlɔ ne bɛ tila k'a dun mun de bɛ k'i bali ka tila i bɛ baara dɔ de la ayi yɔrɔ ni mɔgɔ y'a yɛrɛ sɛgɛn ka tobili kɛ k'a bila k'i ni dɔgɔnin k'a dun aw b'a fɔ k'aw bɛ lɛn de k'o dumuni na tiɲɛ tɛ han ne ka n yɛrɛ sɛgɛn ka nin jɛgɛbaden tobi k'a bila aw ɲɛ aw b'a fɔ k'aw far'o dumuni na kɔngɔ de tɛ ne na fɔlɔ bɛ ye n y'a faamuya tɛmɛ sisan ka t'i dɔgɔmuso ɲini aw ka n'aw sigi ka dumuni dun fo k'a ban wa mɔgɔ wɛrɛ tɛgɛ tɛ don a la dɛ bɛn ne t'a dɔn i dumunikɛɲɔgɔn de ye ne ye han n k'i ka tɛmɛ ka t'i dɔgɔnin wele ka na aw ka dumuni kɛ ɲɛna sisan sisan sisan

kunba e kun taara min kɔnɔdimi de tun kɛlen don ka ne sɛgɛn koyi ne ko e yɛrɛ tun bɛ mun de ee ne ka dɔnkili de tun ka ca nka su kore la dɛ bɛɛ ni de ko ko n ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'i ɲini ka taa n'i ye so k'an ka taa naji dun kɔnɔdimi tun bɛ ka ne sɛgɛn koyi o de y'a to ne tun ma se ka dumuni kɛ baasi tɛ kɔngɔ yɛrɛ tɛ ne na nka a bɛ k'an jagoya an ka dumuni kɛ an k'an teliya ka taa yann'a ka dimi ka nin ja duman ninnu tɔw lajɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe tɔrs communication awɔ tiɲɛ don tɔrs communication awɔ yɔrɔ kelen pe tɔrs communication yɔrɔ kelen pe tɔrs communication ka nin ja duman ninnu lajɛ ka fɛrɛ a ma yɔrɔ kelen pe youtube kan tɔrs communication tape dɔrɔn i ka aimé i ka partager i ka segin k'i abonné an bɛ ɲɔgɔn bolo